Ehee, ndewonu onye ọma na-ege anyị ntị. Anyị abịago tata n'oge nkwalite Igbo dịka anyị na-aga n'iru n'asụsụ Igbo. Ee, ọ bụrụ na tata bụ izizi na-esonye anyị, anyị na-arịọ gị biko ka ị gaa nele ndị nke mbụ anyị kụziburu ka ị nwee ike isonye anyị maka na ọ bụ a gụa otu a gụa abụọ tupu a gụa atọ were na-aga n'iru. Ndị be anyị sị na onye na-anọrọ n'ebe e niri ozu na-abụ ọ bịa ịbọ o si n'ọkpa. Igbo bụ Igbo ka anyị gbapụ n'ọsọ wee na-ayọkwara unu sị biko Onye na-ekebe binyere anyị aka n'akara subscribe na YouTube ya nakwa follow na Facebook anyị amarakwa ihe ejigo n'oge gara aga anyị nebere anya na abịdịị Igbo one ha dị mgbochi ume na ụda ume na nke taata ọ dị m ka nke a ga-abụ mpịachi na ya bụ mkpụrụ edemede ihe anyị ga-akụzi tata bụ maka myiri ụdaume myiri ụdaume ọ bụrụ na unu nee anya na ya bụ okwu ha dị ụzọ abụọ myiri ya na ụdaume na nke izizi myiri n'asụsụ bekee pụtara resemblance to resemble look alike similarity ọzọ na-esote ya bụ ụdaume anyị akụzigo maka ụdaume the Igbo vowels Tata ka anyị nebe anya na myiriụdaume. Myiriụdaume bụ ngalaba mkpụrụ edemede Igbo ndị nke ahụ na-akpa agwa ka ha bụ ụdaume mana ha abụghị ụdaume. Ha na-enwe ụda nke ha mana ha anaghị ezu ezu. Ọ bụrụ na ebe ha bịara n'asụsụ Igbo, ha na-arụ ọrụ ụzọ naabọ. Nke izizi, ha na-arụ ọrụ dị ka syllabic nasals ya bụ ụda mkpọ n'imi nke ịbụa ha na-arụkwa ọrụ dị ka mgbochi ume myiriụdaume anyị na-ekwu okwu ya n'asụsụ Igbo dị ụzọ abụọ nee ha ebe a me na ne ọ ha abụọ bụ myiriụdaume e nwere n'asụsụ Igbo ọ bụrụ na i lee anya mgbe a na-akpọpụta ha ha na-akpọ n'imi n'imi ka ha na-akpọ oyibo ji kpọọ ya syllabic nasals nke izizi mị mị mị mgbe a na-akpọpụta ya ọ na-akpọ n'imi nị nị nị Anyị kwuru na myiriụdaume naabọ a nwere ụzọ naabọ ebe ha na-arụ ọrụ. Nke izizi, ha na-arụ ọrụ dịka mkpọ n'imi. Nke abụọ, ha na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume. Nee ha ebe a. mgbe ha na-arụ ọrụ dịkà mkpọnimi okwu na-esote ya na-abụkarị mgbochi ume o nwere ike ịbụ mgbochi ume nge maọbụ mgbochi ume mkpị iji maatụ ọ bụrụ na unu nee anya unu ga-ahụ na nke izizi mma mma ọ nke a bụ nyiri ụda ume mị nke a na-esote ya bụ mgbochi ume m m m ma nna nke a bụ nyiri ụda ume nke a nyiri ụda ume nne nke a bụ nyiri ụda ume mmiri ọ bụ ya ka anyị ji sị na ha na-arụ ọrụ dịka mkpọnimi iji maatụ ebe ha na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume okwu na-esote ya na-abụ ụda ume n'ihi na ha agaghị akwụnwu naanị ha iji maatụ nke izizi nata nata nata to collect something nata ọ na-arụ ọrụ ebe a dịka mgbochi ume mgbochi ume nị okwu na-esote ya bụ a nke bụkwa ụda ume Igbo nke a bụ nụrụ nụrụ to hear nụrụ mgbochi ume nị okwu na-esote ya mkpụrụ edemede na-esote ya bụkwa ụda ume ụ iji maatụ ọzọ mịrị slip mịrị mị na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume mkpụrụ edemede na-esotekwa ya ị bụ ụda ume ndị be anyị ọ bụrụ na unu nee anya tata unu ga-aghọta na e nwere ihe dị iche mgbochi ume mị na nị nke mbụ bụ na mgbochi ume mkpọnimi mị na ọ na-abịakarị n'ihu sọsọ ebe o nwere ike ịbịa n'ihu mgbochi ume ọzọ bụ mị enweghị ihe dị otu a dịka m na-ahụ ka ụfọdụ ndị mmadụ na-ede mmadụ pụta o si otu a deelụ gị mma o nweghị ihe dị otu a ihe i nwere ike inwe bụ mma ndị a bụ iwu ka esi ede myiriụdaume e nwere n'asụsụ Igbo ee ụmụnne m ebe a ka anyị na-abịa n'isi njedebe ọ bụrụ na ị na-arụzie i were ọmụmaatụ ndị nke anyị nyere wee depụta mkpụrụ okwu Igbo ndị ụfọdụ ị maara nwere ike bụ na ọ na-enye gị nsogbu ebe myiriụdaume na-abụọ a na-abịakọdo ọnụ ka anyị tapịa ya ka anyị kọwaa nke bụ nke ebe ọ na-arụ ọrụ dịka mkpọ n'imi ya na ebe ọ na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume ndị be anyị anyị na-asị unu daalụ na omenala igbo asụsụ igbo ga-adị igbo ama nna anyị wee na-ayọ unu na-asị unu biko sụba igbo ọ bụrụ na ị na anyị na-ayọ gị biko ka i binyere anyị aka n'akara subscribe ya nakwa follow ebe Maazị Chinweta Kwaku ga na-ewetara gị ka o si eme gbasara Igbo asụsụ omenala ọdịbendị n'oge ọzọ anyị ga-eneba anya na akara ụda olu ebe anyị na-enwe ihe dị otu a enwere ike mmadụ apụta sị gị okwu a nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo o nwere ike ọ bụrụ egbe nwere ike ọ bụrụ egbe nwere ike ọ bụrụ egbe mana akara ụda olu anyị ga-akụzi ka anyị ga-eji wee ma ụda mkpụrụ okwu na-enwe n'asụsụ Igbo ndị be anyị daalụnụ